mmadụ kọwara m ilu a ọ bụrụ na egbuwe anụ aghara ịkara mma a ga-eji gịnị wee bọọ ya ụfọdụ ndị mmadụ na-atụkwa ya otu a egbuwe anụ akahara mma ọ bụ aka ka a ga-eji wee bọọ ya daalụ na ajụjụ gị ihe mmekọ ilu a kọwara bụ na tutu mmadụ a na-eme ihe ma ọ bụ tutu imebe ihe na o nwere ihe ị kwesịrị ime ihe ọ na-agwa sị gị na aka bụrụ na tutu egbuo anụ na ekwesịrị ịkara mma ya bụ na ekwesịrị ka agwa mma ịkara bụ olu mba dị ebe ahụ ilu igbo izugbe dị ebe ahụ igbo izugbe dịrị ya bụ ịgwa ya tutu mmadụ ọbụla na-eme ihe ị kwesịrị ịgwa ndị kwesịrị ka ha mara na ihe dị otu a ị na-akwado ime ya tutu imewe ya daalụ nke a bụ eziokwu Ọ dịghị adị mma, ma ihe ị chọrọ ikwu. ihe m chọrọ ikwu em dịka ndị Igbo niile si wee kwu ịma ihe dị n'ilu o nwere ọtụtụ nghọta na nkọwa dị na ya ịma na mma bụ ihe ama eji ebe anụ ọ na-adị mma before i mee ihe o nwere ndị ka ido wee mara because na ọ bụrụ na ị ga-eyi nụ anụmanụ a gazi n'ụzọ doro anya na-abụghị ịdekọwarị akọwago n'ụzọ dị deep ị ga-aghọta na onweghị ka ị ga-esi wee benwo anụ ma ọ bụrụ na ijighị mma ịghọtago so ihe ọbụla mmadụ ga-eme ị ga-achọ ndị ọkachamara ị ga otu a gosipụ na na ọgwụgwara gị igbo igbo izugbe kwesịrị ịdị ebe ahụ bụ ịgwa na mma bụ ihe mebere eji egbu anụ so ihe ọbụla ị na-eme ị kwesịrị ọ bụrụ na ọnụ bekasị consultation consultụgodo ndị

nwere ihe eji eme ya ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe ọ bụla ị ga-enwetarịrị ihe ahụ eji eme ya ka ọ wee bụrụ na ị mere ya ọfụma ọ bụrụ na ị mere ya otu ahụ ị gaghị eme ihe ahụ otu o kwesịrị ịdị ihe m ji wee si na m ga-eji ichi ọzọ were maatụ bụ ọ bụrụ na ị chọọ ichi ọzọ n'ala Igbo ụfọdụ na-asị na a na-echizi ọzọ ndị ụka maka na onye ahụ na-eje ụka ghọtago wee sị ee na ọzọ ha na-echi abụrọ nke ndị obodo na nke ndị ụka mana ị ga-akpọrịrị ndị ọ bụ ha bụ ndị na-echi ọzọ ọ bụrụ na ndị ahụ na-echi ọzọ abịarọ na mmemme ichi ọzọ ahụ ịchọrọ ichi ị ma na ichi onwerọ ọzọ ichi so ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme ị ga-achọrịrị ndị ọ bụ ha ma ọ bụ ihe ọ bụ ya ka ekwesị iji wee mee ha dị ka abịa n'anụ kịta ọ bụrụ mma ị ga-eji wee bọọ ya

Okay. Em, biko ndị Igbo na-asị na ọnụ ejiri biri akụ abụrọ ọnụ eji akwụ akwụchi ya ọ pụtara gịnị ana m ajụ onye ọbụla nwere ike ịza ya ee na ọ bụghị ọnụ mmadụ ji biri ego ka o ji akwụchi ya mma mgbe anyị si abụrọ ọnụ eji biri akụ ka eji akwụ na nghọta nke m bụ na

eji biri abụghị ya ka eji akwụ ya ọ na-apụta bụ na mgbe ụfọdụ mmadụ bịa ibiri gị ego mmadụ bịa ịgbaziri gị ego ị ga-ene anya ọfụma ị ga-enyocha ọfụma ma ma onye ọfụma onye i kwesịrị ịgbazi eje ịgbazi ya ego maka na ụkpụrụ olu ahụ eji na-agwa gị ya ka ọ ga-eji wee eh, gwa gị ya mgbe ọ ga-eru ịkwụ ya enwere ike ọ jụwazie gị ọ maka ọ maka ihe a